Agus anois tá mé chomh buzz le bheith ag caint le mo chairde, ach bíonn buzz le caint le mo chairde ar aon nós. Bhfuil muid cairde agus muid comhleacaithe ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Dia Áine, cad é mar atá tú? Dia, go maith. Sílim b'fhéidir go bhfuil tú ag leanúint ar aghaidh leis an téama ó dheireadh na seachtaine seo caite go raibh muid ag caint faoi aois s'againn agus cé chomh sean is atá muid anois agus amharc ortsa ag glacadh nap beag ag leath i ndiaidh a sé sa tráthnóna. Níl mé ag insint bréag duit, raight? Níor ghlac mise nap riamh go dtí like dhá bhliain ó shin. I think sin an chéad uair a bhí nap agam i mo shaol. And you've never looked back? Agus and I'm, I'm a pro nap man now i gcónaí. Na-na-na-na-na-na-na-na nap man mar a thabhartar ormsa. Agus ag caint faoi lads a bhíonn i leabaidh go minic, táim anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Yeah, go maith. Bíonn mé sa leaba go minic, actually. Chuile oíche bím mé sa leaba, yes. So sin go minic, yes. I mo leaba féin, mind you. Um, yeah, go maith. Is maith liom an chaoi, tá cineál, um, cineál, like, formal agus informal version den éadach céanna agam féin is Hugh. Um, Yeah. you know, Ní bhfuair mise an memo seo. Yeah the the beige orange agus uh navy set up kind of thing yeah um Tá sé gur fása like rud a bhí ann you know. Tá mé mothú giota beag fágtha amach anseo guys. Well listen má fhaigheann tú cuid cuirtíní do sheanmháthair then you'll be able to look like me fosta seo an rud má tá tú ag iarraidh amharc if you want to look like a like a sweet packet nó rudaí mar sin. Yeah agus dúirt Mamó go mbreathnaíonn mise cosúil le you know, just a whole tall drink of handsome sa léine seo, so sin an fáth a bhí mé amach a', you know, yeah, agus Mamó's never wrong. I mean, sin rud faoi, sin an rud faoi na, na seantuismitheoirí, thiocfadh leat literally bheith scriosta ag amharc níos measa ná d'amharc tú riamh, agus deireann siad, 'Jeez, tá tú ag amharc go maith', and it's going like, 'You know, like,

leanúna álainn. Tábhachtach. Ba great grandchild beautiful am. James Lipa, is féidir liom é a fheiceáil. Ok, yes, yes. Tógfaidh mise d'ainm Dua, don't worry. Don't you worry, a leanbh bán. Ní cheapaim go bhfuil aon duine chun ticéad a cheannacht le feiceáil Dua Ó Flatharta. Ní cheapaim go bhfuil sin ag goil a bheith. Dua Uí Fhlatharta.

Cad é atá tú ag caint faoi, it's not out of the realm of possibility. Cén uair i do shaol go bhfuil tú ag goil ag bualadh le Dua Lipa Uí Fhlatharta? Brón orm ach tá mo shloinne aici cheana féin agus tá mé sásta go bhfuil muid ag cloí leis seo. Agus siar sna blianta 2018 bhí mise ag concert Dua Lipa thall i San Fran agus fuair mé ticket for free uathu mar bhí aithne agam ar cheann de na backup dancers agus anois just caithfidh mé dul siar agus

léi spin sin a chur a lua. Sa dóigh chéanna gur féidir leat a fháil isteach ag gigs s'aici mar gheall ar an contact. Is tusa an contact le fháil isteach ar Galway Bay FM. Tuigim anois. You know cos tá do chuid really really really díorthaí anseo. Obviously! Independent artist. Dad, you know, an cineál, cén chaoi a ndeirim é, you know, an crann taca sin atá sa bhotha, way, fear nach bhfuil ar chomhchéim léithe atá faoi céim léithe, you know, that will like push her up níos faide. In terms of height ná in terms of. Chuile rud, I actually think it was an airde céanna freisin le Dua, so beidh muid ag breathnú ag díol seachas na súl ar a chéile, like beidh muid like ar an wavelength, but tá's agam is go bhfuil tú níos fearr ná mé, so beidh mé i gcónaí do do bhrú suas agus do do

feidhmeannach margaíochta is ea. Super feidhmeannach margaíochta! Sorry, ar thaobhchasadh, bhfuil cuimhne agat ar Fred a bhí ar YouTube? Sin atá, sin a cumhaíonn tar an leaid seo. Umm, sorry, nuair a thosaigh mise an taifead seo, right, ní raibh mé ag caint Yeah. libh le tamall, do you know, agus nuair a thosaigh mé an taifead seo, níor cheap mé go mbeadh muid chomh dead set ar Dua Lipa agus ar. Bhuel listen, seo, seo é an éifeacht atá Sin a aici. tharla. Sin a tharla. Bhuel an plean, Yeah. an plean atá ann, you know, seo é like agus is rún mór é seo agus seans, you know, beidh mise kicked amach as an podcraoladh de bharr an rún seo a scaoileadh. But an fáth gur thosaigh muid an podcast, mé féin agus, you know, bhí mé féin agus James is Áine, is go raibh muid ag iarraidh bheith ar Raya, you know an app sin le haghaidh the like exclusive dating app le haghaidh na celebrities ar fad?

tusa in ann na hamhráin ar fad a roghnú or was it like a bank of like nó raibh tú in ann like cibé rud bhí tú ag iarraidh like lot is isteach lot is isteach seinnliosta and you were like I want depressing country I want sadness I want I want gruaim yeah I want like look just bhí a fhios agam go mbeadh tú ag éisteacht so ní raibh mé ag iarraidh bheith chomh sad sin like ach chuir mé isteach like chuir mé isteach chuir mé isteach chuir mé isteach amhrán amháin sad. More than one sad. Uh, Jamie Miller, uh, Maybe Next Time, atá really sad, agus is breá liom é mar cuireann sé ag caoineadh mé i gcónaí, agus, yeah. Ach sin, chuile cheann eile, like, bhí téamaí ann. Guys, bhí fucking téamaí ann. So, Téamaí! ag it- eh, so chéad trí amhrán, trí os, right? Yeah. And then dúirt mé, and this is a l- segue, segue, Segway, Goodí. orca sin. an chéad téama eile go, um, so tá mise ag goil go Bostún i gceann coicís.

So tá tusa ag dul go Philadelphia shíl mé? Yeah, but níl sé ach uair go leith, níl sé ach, níl sé ach uair go leith ar flight go Boston agus tá, this is so bad, tá wrestling show eile ar siúl in Massachusetts so tá muid really ag iarraidh dul aige. Oh come on Hugh! I think one of the flights booked, tá mé thar a bheith cinnte go bhfuil sé bookáilte cheana féin. Anyway, sorry. Níl job lánaimseartha agat! Bad! Bad! Jobs overrated. Overrated. So an uair deiridh a bhí mise i Boston bhí mé a ceathair agus chuaigh mise amú i mBoston like Bhí mé bhfuil aoinne orm. I was a missing child like bhí mé mar missing child.

Yeah, so bhí ar mo, obviously mo mhuintir glaoch ar na Gardaí, ní raibh fhios acu goil, where is this little chubby Carraroe baby? um, agus ní raibh mise, ní raibh siad in ann mé a fháil. Ach cá raibh mise was like, bhí mo mhuintir le tráiteá, bhí balla anseo, agus bhí mise just ar an taobh eile den balla ag déanamh caisleán gainimh.

Bhí seisean mar architect, bhí mise mar labourer. He was just like, we had it down. Right, yeah. Like, obviously an Irish i Boston mar labourer, like, is sin é. Sin uair a. Yeah, bhí mé díreach le rá, you pulled the short straw there. Yeah. Agus ansin, agus ansin ar an raidió dúirt mé, ó, agus nuair atá muid ag dul anonn go Boston, tá muid suas ceoltóir linn féin anonn a chasanns amhráin Ghaelacha chomh maith le country. And then dúirt mé, bhí daoine ag magadh fúmsa faoi country, but shábháil duine amháin é, Beyonce, Texas Hold'em, boom, straight shot, bang. bhí fhios agam go raibh tú ag goil Texas Hold'em a chasadh. Oh yeah. Amhrán breá Tá chomh Conamara. gafa leis le déanaí, a wee basic but yeah. Hey! Oh, bhí fhios agamsa country na roimhe, bhí fhios agamsa country nuair a bhí sé uncool. Sin é cé chomh ahead of the curve a bhí mise. Ach níl amhrán Beyonce fiú ina fíor cheol tíre. Cé gur as, is as Tex, is as Houston í, so glacfaidh mé leis. Yeah, ach I mean tá sí just ag úsáid blas beag den stíl le, le cuidiú le career s'aici, you know, mar gheall ar nach bhfuil, you know, níl na bangers ag teacht chomh héasca is a bhíodh siad di cúpla bliain ó shin agus feiceann sí go leor ceol tíre ag teacht tríd i bpopcheol le déanaí so she's like, better get on that.

Ní raibh fhios a'msa go raibh an podchraoladh seo ag gabhail sa treo de, go mbeadh muide ag gabhail, go mbeadh muid ag gabhail calling out a dhéanamh ar Beyonce. That was, that, bhí fhios a'msa like tá muide, tá muide dána but that's, that's, that's out there. I know, I feel like go bhfuil mé ag gabhail na, na daoine uilig a thaitníonn Swift, Taylor Swift leo, The beehive. beidh siad uilig ar mo thóir nuair a thagann an episode seo amach. Yeah, yeah, I'm asking for it. In áit do theach a toilet paperáil tá siad ag gabhail like honey is just a. paint on it, the dirt is rudaí. Sílim anois go mbeidh mé like sort um duine nach bhfuil meas aige ar mná cumhachtacha I think daoine go síleann gur sin an rud i gceist. I regret nothing, I regret nothing agus ní ghlacfaidh mé ar ais é. Listen, Cairde is you're not on the bandwagon agus sin go hiomlán ceart go leor. Mothaímse sin mar a lán rudaí. Tá, bhí, bhí a lán hot takes agamsa, bhí cúpla amhrán a bhí sna charts le déanaí that really

milliún like radharc aige agus view aige agus stuff agus tá sé absolutely shite. Tá sé dhó álainn. Tá mé, seo an rud right, tá mise ag dul chuig gigs le blianta. I think gurb é seo anois, tá mise ag dul chuig gigs le trí bhliain déag anois. Thosaigh mise ag dul chuig gigs go rialta nuair bhí mé like ceathair déag, trí déag, ceathair déag. Bhí seo ar nós, ceann de na chéad cineál gigs a bhí mise ag dul chuige bhí mé ag déanamh em bhí sé le haghaidh like school competitions rudaí mar sin whatever em seo an saghas shite a bhí like daoine a bhí ceathair déag ag scríobh ag an am sin agus ní raibh siad maith ag an am sin agus in fiche fiche ceathair go fóill tá siad absolutely shite em so just ní thuigim é ní thuigim é tá mé ag éisteacht leis an amhrán right. Agus tá mé just like, ach cá bhfuil, cá bhfuil an tsuim? Cá, like, cén fáth a bhfuil duine de dhíth anseo? Sílim go bhfuil sé go maith mar gheall gur go maith mar TikTok sound. Ah, but fucking bhí sin go leor! Mar go bhfuil sort like storytelling element leis agus úsáideann daoine é le sort like day in the life a thaispeáint nó áit oibre nó scoil, you know, sílim gur sin an fáth. But bíonn, tá amhránaithe ag déanamh seo anois I'm fucking gonna go off faoi láthair. Tá amhránaithe ag déanamh seo anois faoi láthair an t-am ar fad where it's like literally tógann siad, cuireann siad amhrán le chéile, say tá amhráin, also tá amhráin ag éirí i bhfad níos giorra anois where it's like dhá bhomaite ar fhad instead of like trí bhomaite or ceathair bhomaite and then ag pointe éigin san amhrán it'll be like one, two, three, four, five, six and it's like designated montage music whatever i lár an amhrán it'll be like Monday, Tuesday, Wednesday, like caidé what caidé bhfuil tú caint faoi? Caidé bhfuil tú dhéanamh? What cén fáth bhfuil tú déanamh seo? Like what are you talking? This is how I spend my day and this is how I spend my night. Is fucking is cuma liom! Ní ní chreidim ní níl aon duine ag scríobh seo, seo scríofa ag

Tá like amhráin cloiste agam. See fucking Makeba. Like bíonn like cúig like it's just an cúig déag seconds of the TikTok. And then an amhrán is just sin le haghaidh trí bhomaite i ndiaidh a chéile. It's so grating. Ní ní féidir liom é just. Tá sé cosúil le nó seo just duine ar bith a bhfuil a fhios acu Premier Pro, but má théann tú isteach tá tú ábalta fad de amhrán a dhéanamh níos fuide le like loop. Agus sin cosúil le rud atá déanta agat, cos it like like they've stretched out the melody, and tá just rud éigin nach bhfuil díreach i gceart istigh sa lár. Ó. Honestly, tá mé ansin leat, tá mé ansin leat, aontaím leat. I agree wholeheartedly like you, right? Ach, like, go bhfuil i dtír má bhíonn stag nó tá de riamh ann, cos tá an fhoireann sin ag gabháil air go leor.

Is béasach duit thú, James. Yeah. Come on. Yeah, but I'm I love with you. TikTok sounds, says no one ever. I- Oh, yeah, it's a quote- funny direct one, quote, though. I love TikTok sounds, James Ó Flatharta. Oh, but like, what- tá an deis sin as TikTok, muise na ceann, Hold up, wait a minute. Fucking- Tá aon fucking- orm nach bhfuil níos mó de na, like,

oh, it's such a disappointment, meall, tá an fhuiscailt chomh maith go bhfuil an chuid eile dhó just uafásach. But really, sin an rud le TikTok, where it's like, faigheann, like, faigheann siad go leor for that like fifteen second whatever, like an clip whatever, agus an díreach ina dhiaidh sin, it's like, eh, is cuma linn, you know, just cuir amach é or Inis dom faoin detox go fóill actually, James, 'cause rinne mise é le haghaidh seachtaine amháin, but chuir mise like,

Tá mo phost, tá mo codladh i bhfad níos fearr. Tá, like, tá mo, tá mo Whoop agam, my recovery body insane. Rinne mé rud really mad, like, dúirt mé seo an tseachtain seo caite, but like, cheannaigh mé leabhar. Is tá mé actually Yeah. ag léamh leabhar. Oh. Like, as in, like, tá mise ar caibidil a, I'll tell you now.

agus le haghaidh sin, an bookmark, le haghaidh sin tá mé ag úsáid wristband ón Oireachtas. Ah, look, on brand, jeez. Yeah, agus an leabhar atá á léamh ná Way of the Blade, 100 of the greatest bloody matches in wrestling history. Agus tá sé like just pictiúirí agus like illustrations and stuff. Aha, ní fiú léamh, bí díreach ag breathnú ar pictiúir. No, no, tá scéaltaí ann fosta, tá píosaí ann fosta. Boo, boo. Ní thig liom a rá anois go léifinn ceann ar bith de na leabhartaí sin atá sibh ag léamh. Really? Murder Mystery? It's all right. Ní bhainfinn an aird sin t'anuas. Bheadh sé saghas cosúil le, you know, is treoir é roinnt leabhartaí a léamh. Bheadh sin giota beag cosúil leis sin, sílim.

agus yeah ní raibh ní go cineál ní cheapfainn gur ar aon turas a bhí sé nach labhair aon bean liom tar éis an tar éis an gig sin GaelGáirí mm yeah. Tá fáilte romhat. Listen, I was, I was protecting myself, James. Ní raibh mé ag iarraidh aon surprises nuair a chuaigh mé isteach go dtí an seomra. So, listen, but seo rud, seo class though go bhfuil tú genuine faoi seo ar fad, like, you know, go bhfuil tú Yeah! in ann. Beidh tú, beidh tú go ndéanfaidh Agus- arís. Tá mo screen time bailithe síos dramatically, Mhm. you know, eh, just tá sé go maith, yeah. Bhí orm a bhriseadh eh, inniu, Dé hAoine. Eh, bhí orm a bhriseadh inné, eh, mé á- go raibh orm eh, a rá go raibh mé ar an raidió ach literally íoslódáil mé Instagram ar feadh 15 nóiméad chun just chuile rud a bhí mé ag tagáilte ag OIB FM a fheiceáil agus just ceann amháin de na scéalta a chur suas agus a rá go raibh mé ar an raidió and then quickly deletion arís agus Yeah, so sin a bhí ann. So i gceann trí seachtainí inniu, ehm, agus sin a bhí sa trí seachtainí thuas, beidh mé ar plane go Bostún agus beidh mé ag spamáil chuile dhuine le mo chuid eh, taisteal agus mo chraic agus ehm, mo Agus a chuid, caidé? eh, mo chraic, mo chraic, mo hún, yes. Yeah, Ehm, go maith go dé. Ar nós Seamat.

i nGlasgow. Ó, chuala mé faoi sin, ní fhaca mé tada go fóill. Bhuel, sin breis is seachtain, so b'fhéidir go bhfaca sé sular thosaigh sé a detox. Freisin, like, you know, an referendum atá inniu ann, not a clue. Yeah. Yeah. Yeah. Tá súil agam go bhfuil tú ag vótáil. Yeah, sure. Níl fhios agam really. Níl fhios agam cad atá ann. Oh my God, don't get me mad! Déan roinnt taighde, ní.

Ná déanaigí dearmad fosta, mura nach bhfuil social media ag James, caithfidh sibhse an obair a dhéanamh ag labhairt le Dua Lipa. So, déanaigí cinnte, téigí isteach ar na comments, téigí isteach sna DMs, Dua! Seo é uimhir James. Ná déan dearmad. Cuir scairt air. Tá sé saor an tseachtain seo chugainn. Ach, agus beidh sé in Boston fosta. Ná, don't big time!